kuyambira 1960 germany inkapanga mankhwala otchedwa captagon mankhwala amenewa amathandiza kubwezetsa mphamvu mthupi amaonjezera magazi amachotsa tulo amachangamusa thupi ndi zina zambiri united nations inapanga kafukufuku inapeza kuti madragi amenewa ndi achabe anawapanga bani 1980s ngakhale germany inasiya kupanga anthu ena a ku bulgaria anatsegula mafakitale kumapanga mobisa akatero amagulisa mozemba m'madera ngati dubai saudi arabia qatar jordan komanso turkey zaka za ma 2000 boma la bulgaria linayamba kuletsa bizinesi imeneyi anamanga onse okhudzidwa komanso anatseka mafakitale opanga zimenezi mwachidule bizinesi imeneyi sikusiyana ndi bizinesi ya chamba ukapezeka ndi matumba a chamba ku malawi kuno umaseva jere ya zaka zambiri ndi mmenenso zimakhalira mdziko limeneli la bulgaria 2011 ku siriya kunayambika nkhondo ya pachiweniweni maiko ambiri olemera ataona zimenezi anathetsa ubale ndi president bashar al assad maiko amenewa america uk european union ndi ena anasiya kumuthandiza zimene zinachititsa kuti dzikolo likhale pa mavuto azachuma ndiye pofuna kuzipulumutsa siriya mogwirizana ndi gulu la hezbollah anatsegula mafakitale opanga captagon akapanga choncho amawazembetsa nkumakagulitsa ku dubai palestine pakistani sudani ndi maiko ena ambiri dziko la siriya ngati likuyenda bwino panopa ndrama zake amazipeza mbizinesi imeneyi magulu otchuka ngati hamas hezbollah komanso isis amagwiritsa ntchito mankhwala amenewa akamamenya nkhondo mukapita ku gaza mankhwala amenewa samatchedwa kuti captagon amatchedwa kuti jihad pill komanso mukapita maiko ngati iraq iran komanso syria mankhwala a captagon amatchedwa kuti isis drug inuyo ngati muli membala wa magulu amenewa amakupasani kuti mumwe ndi cholinga muchotse mantha komanso chisoni akakutumani kuti mukaombere munthu kapena akakutumani kuti mukaziphulitse bomba inuyo musamvere chisoni munthu ameneyo ndi amakupasani mankhwala amenewa captagon mwachitsanzo pa chiwembu cha pa 7 oktoba ku israeli ambiri amene agwidwa atawayeza anapezeka ndi captagon mthupi mwawo pa chiwembu cha ku moscow pa 22 march anyamata amene agwidwa apezekanso ndi madiraga amenewa mthupi mwawo monga tikudziwa kunena kuti ambiri amene amangidwa ku russia ndi nzika za ku tajikistan limeneli ndi dziko losauka zigawenga zimanyengerera anthu akumeneko ndi ndalama kuti alowe magulu awo pa 1 april dzana dzana lomweli Apolisi amanga Yakubu John amene akuganiziridwa kuti anatumiza ndalama ku akaunti ya mmodzi mwa zigawenga. Akuti chisanachitike chiwembu, mkulu ameneyu Yakubu John anatumiza ndalama yolipirira hotelo. After attack anatumizanso ndalama ku akaunti ya chigawenga chimodzi pamene ndikunena pano akulu amenewa awamanga pa 1 april akuwasunga ku ndende ya ku russia komanso pali chigawenga chimodzi chaulula kuti munthu amene amatuma kuchita izi anawuza kuti akamaliza kuombera anthu athawire ku ukraine kumene akalandire malipiro awo koma zachisoni pamene amayesera kupita ku boda anagwidwa ndi asilikali ku dera lina lotchedwa Bryansk Bryansk dera limeneli linapanga malire ndi dziko la Ukraine ndi anthu amenewa anathawa kuchoka ku Moscow ndi kumawera ku Ukraine koma asilikali a Russia anawagwira ku Bryansk kafukufuku wa phungu wa ku Russia akuonetsa kuti maiko a ukraine america ndi britain ndi amene apanga sponsor anthu amenewa financially mwachidule nkhani imeneyi ndi yovuta kuimvetsa pa 7 marichi america inachenjeza russia kunena kuti isamale chifukwa isis yakonza chiwembu mu mzinda wa moscow vladimir putin sanalabadire patatha 2 weeks mawu a america anapherezera in addition iran nayonso inachenjeza putin pa 19 january chimene chinachitika kuti iran inene zimenezi pa 3 january 2024 anthu 100 anaphedwa pamene isis inaphulitsa bomba awiri m'dziko la irani mwamwayi apolisi anagwira komanda wa islamic state of Khorasan atamufunsa iyeyo anaulula kuti ndi zoonadi kuti anakoza chiwembu anali iyeyo komanso anapitiriza ponena kuti akukoza chiwembu china ku russia ndipo anzake ena ali komweko irani ngati m'bale weniweni wa putin sanazengereze anamudziwitsa za nkhani imeneyi koma putin sanalabadire ndiye lero chiwembu chachitika russia yamba kupanga blame ukraine akunena kuti intelligence chief wa zelensky was the one behind this mess putin waneneratu kuti akangomupeza paliponse amunjata kapena kumphulitsa ndi bomba nakonso ku tajikistan anthu ambiri anadabwa kuona pa tv anaona abale awo atamangidwa ndi russia bastolan analira atamuona mwana wake pa television anauza atolankhani kuti banja lake ndi losauka mwanayo dalerjon mirzoyev anachoka mu okutoba 2023 anawatsazika makolo akewa kuti akupita ku russia kogwira ntchito ngati taxi driver 20 march chaka chino mnyamatayu anayimba foni kuwauza makolo ake kuti akhala kubwerera posachedwa koma zodabwitsa after 2 days atayimba foni anagwidwa ku russia pa mlandu ophetsa anthu 144 makolo atamuona pa tv analira ndithu kumuona akumenyedwa ndi asilikali nayenso mkazi wake anakomoka zikuoneka kuti ana a banja limeneli amakonda kulowa magulu achigawenga ngakhale mkulu wake akuti anapita ku syria mu 2016 kukajoyina gulu la isis zachisoni nayenso sanabwere chifukwa anaphedwa komweko leronso wina ndi ameneyo nzachidziwikire kuti sangabwerere ndi moyo inu ngati ayamba kuwadula makutu ena kuwaotcha ndi magetsi